I will use Igbo language as the Lord permit and may the Lord answer all our prayers in Jesus' mighty name. Jehovah Eshadai. Jehovah say in Igbo language, I shall use the Igbo language and say this prayer, this prayer, this prayer. Jehovah Zion, aha chineke nke jekọb mee ka anyị nọ n'ebe dị elu jehova israel si n'ebe nsọ ya zitere anyị inye aka ya sikwe na zayọn kwagide anyị ya cheta onyinye niile anyị nyeworo ịnata iru ọma ya narakwa aja nsure ọkụ anyị dịka abụba ya nye anyị dịka obi anyị si chọọ anyị ji na-arịọ ya mezukwa ndụmọdụ anyị niile anyị ga-eti mkpu ọṅụ na nzọpụta gị ọ bụkwa n'aha chineke anyị ka anyị ga-akwụ ọkọlọtọ anyị n'elu jehova mezuo arịrịọ amara anyị niile ugbu a ka anyị maworo na jehova azọpụtawo onye nke ya etere mmanụ ọ ga-eji ịdị ike nke nzọpụta nke aka nri ya zaa anyị site n'elu igwe ya dị nsọ ụfọdụ na-ehota ụgbọala ndị ọzọ ịnyịnya ma anyị onwe anyị anyị na-ehota aha jehova bụ chineke anyị ndị ahụ eruruwo ala dakwa ada ma anyị onwe anyị ebiliwo guzo onwe anyị ọtọ jehova zọpụta anyị ya zọpụta anyị dịka ọ zọpụtara ndị eze n'ihi na ọ bụ ya bụ Eze kachasị eze niile elu, ya zaa anyị ụbọchị anyị kpọkuru ya, ma ụbọchị anyị na-akpọku ya, ya azakwa anyị. Otuto dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, otu ọ dị na mbụ, ọ dị ugbu a, ọ ga-adịgide otu a ruo mgbe ebighị ebi. Amen. Jehova lụso ha ọgụ bụ ndị na-alụso anyị ọgụ, buso ha bụ ndị na-ebuso anyị agha. Jide ọta na ọta ukwu bilie nyere anyị aka, sepụtakwa ube na anyụ ike izute ndị na-achụ anyị. Sị mkpụrụ obi m nzọpụta gị ka m bụ, ka e mee ha ka e tinyekwa ha n'ọnọdụ ihere. bụ ndị na-achọsi mkpụrụ obi anyị ike ka ha gbaghachi azụ nwekwa iru ihere bụ ndị na-eche ihe ọjọọ ha ga-eme anyị ka ha dịka igbugbo ọka n'iru ifufe ka mmụọ ozi nke Jehova bụrụkwa onye na-achụpụ ha ka ụzọ ha gbaa ọchịchịrị ka ọ bụkwa ebe na-alọ alọ ka mmụọ ozi nke Jehova bụrụkwa onye na-enukwa ha n'ihi na ọ bụ mgbe anyị na-emeghị ihe ka ha zobere olulu nke ụgbụ ha ọ bụ mgbe anyị na-emeghị ihe ka ha gwuru olulu nye mkpụrụ obi anyị ka ntikpọ bịakwasị ha mgbe ha na-amaghị ọzọ ka ụgbụ ha nke ha zobere jide onwe ha n'ime ntikpọ ha daba n'ime ha Mkpụrụ obi anyị ga-etegharị egwu ọṅụ na Jehova obi ga-atọ ya ụtọ na nzọpụta ya ọkpụkpụ niile ga-asị Jehova onye dịka gị gị onye na-anapụta onye e wedara n'ala n'aka onye dị ike karịa ya ị na-anapụta onye e wedara n'ala na ogbenye n'aka onye na-anapụ ya ihe n'ike ndị ama nke ihe ike na-ebili ihe nke na-amaghị ka ha na-ajụ ha na-akwụghachi ihe ọjọọ n'ọnọdụ ezi ihe mkpụrụ obi anyị dịka onye gba aka nwa ma ma onwe anyị mgbe ha na-arịa ọrịa uwe anyị bụ akwa mkpe anyị wedara mkpụrụ obi anyị n'ala site n'ibu ọnụ ekpere na-alaghachikwa obi anyị dịka a ga-asị na ọ bụrụ enyi dịka a ga-asị na ọ bụrụ nwanne otu a ka anyị jegharịrị dịka ndị na-eru uju nne ya otu a ka anyị ruda n'ala na-eyi mkpe ma mgbe ha chịkọtara onwe ha imegide anyị ha ha chịkọt ma mgbe ha na-arụ ụkwụ ha na-aṅụrị ọṅụ chịkọta onwe ha ha chịkọtara onwe ha imegide anyị na-etigbu anyị mgbe anyị na-amaghị ha dọkara ha eguzo kwado anyị dịka ndị e merụrụ emerụ n'etiti ndị na-achị ọchị n'ihi ogbe achịcha otu a ka ha takwasịrị anyị ikiri eze onye nwe anyị mgbe ole ka ị ga na-ele anya si na ntikpọ niile ha weghachi mkpụrụ obi anyị si n'aka ụmụ ọdụm weghachi mkpụrụ obi anyị nwere naanị ya anyị ga-ekele gị n'etiti mkpọkọta bara ụba n'etiti otu ndị nwere ume ka anyị ga-eto gị ekwela ka ndị na-abụ ndị okwu ụgha ṅụrịa ọṅụ ekwela ka ndị na-akpọ asị mgbe anyị na-emeghị ihe gbuo iku anya n'ihi na ọ bụghị okwu udo ka ha na-ekwu ma ha na-echepụta okwu dị iche iche nke aghụghọ niile imegide onye nọ jụụ n'ala ha wee mee ka ọnụ ha saa mbara imegide ya ha sịrị ee anya anyị ahụwo ya ị hụwo ya jehova agbala nkịtị onye nwe anyị anọla n'ebe dị anya otu onwe gị tetara okwu ikpe anyị chineke anyị na onyenwe anyị tetara okwu ikpe anyị kpee anyị ikpe dịka ezi omume gị si dị jehova bụ chineke anyị ekwela ka ha ṅụrịa anyị ọṅụ ekwela ka ha si n'obi ha nke a bụ ọchịchọ nke mkpụrụ obi anyị ekwela ka ha si anyị elodawo ha ka ihere mee ha ka ha na-enwekwa ihere n'otu bụ ndị na-aṅụrị ọṅụ na ihe ọjọọ na-adakwasị anyị ka ha yiri ihere na ọnọdụ ihere dị ka uwe bụ ndị na-eme onwe ha ka ha dị ukwuu imegide anyị ka ha tie mkpu ọṅụ ṅụrịakwa ọṅụ bụ ndị ezi omume anyị na-atọ ụtọ ka ha na-asịkwa mgbe niile jehova dị ukwuu onye udo oru ya na-atọ ya ụtọ ire anyị ga na-ekwu okwu dịka onye tụgharịrị uche banyere ezi omume gị banyekwara otuto gị ogologo ụbọchị niile amen otuto dịrị nna na nwa na mmụọ nsọ otu ọ dị na mbụ ọ dị ugbu a ọ ga-adịgide otu a ruo mgbe ebighị ebi amen jehova nwe ụwa na uju ya elu ụwa dum mmadụ bi n'ime ya n'ihi na ya onwe ya atọwo ntọala n'elu oke osimiri niile mekwa ka o guzosie ike n'elu oke osimiri niile onye ga-arịgo n'ugwu jehova onye ga-eguzosi ike n'ebe nsọ ya onye nwere ọbụ aka abụọ na obi ọcha na-ebu mkpụrụ obi ya nye ihe efu ọ ṅụghịkwa iyi aghụghọ ọ ga-anata ngọzi n'aka Jehova ezi omume n'aka Chineke nke nzọpụta ya nke a bụ ọgbọ nke ndị na-achọ ya bụ ndị na-achọsi iru gị ike Chineke nke Izrel sela ọnụ ụzọ ama bulie isi unu elu ka ebuliekwa unu elu ọnụ ụzọ ebighị ebi eze ebube ga-abata onye ka ọ bụ bụ eze ebube a ọ bụ Jehova nke bụ dimkpa na dike ọ bụ Jehova Izrel Jehova Biafra ọdụm ebo Juda Jehova onye ike niile dị n'aka ọ bụ Jehova nke bụ dike n'agha ọnụ ụzọ ama bulienụ isi unu elu ka ebuliekwa unu elu ọnụ ụzọ ebighị ebi Eze ebube ga-abata. Onye ka ọ bụ bụ eze ebube a? Ọ bụ Jehova nke usuu niile nke ndị agha. Ya onwe ya bụ eze ebube a. Sela. Amen. Otuto dịrị nna na nwa na mmụọ nsọ, otu ọ dị na mbụ, ọ dị ugbu a, ọ ga-adịgide otu a ruo mgbe ebighị ebi. Amen. Onye na-ebi n'ebe nzuzo nke Onye kachasị ihe niile elu, Ọ bụ n'okpuru ndo nke Onye Pụrụ Ime Ihe Niile ka ọ na-anọ ọnọdụ abalị. M ga-asị Jehova ị bụ ebe mgbaba anyị na ebe e wusiri ike, ị bụ Chineke anyị onye anyị na-atụkwasị obi, n'ihi na ya onwe ya ga-anapụta anyị n'aka igbudu nke osi ọnya na n'aka ajọ ọrịa nke na-efe efe nke na-eweta ịla n'iyi. Nku ya ka ọ ga-eji kpuchie anyị, ọ bụkwa n'okpuru nku ya ka anyị ga-agbaba. Ọta ukwu na ọta dị gburugburu ka eziokwu ya bụ. Ị gaghị atụ egwu site n'oke egwu nke abalị, ma ọ bụ site na akụ nke na-efegharị n'ehihie ma ọ bụ site na ajọ ọrịa nke na-efe efe nke na-ejegharị n'ọchịchịrị ma ọ bụ site na mbibi nke na-ebibi nke etiti n'etiti ehihie nnu mmadụ abụọ na ọgụ iri ga-ada n'akụkụ gị oru nnu mmadụ na nnu ise ga-adakwa n'aka nri gị ma ọ gaghị abịaru gị nso ọ bụ naanị na ị ga-eji anya gị abụọ legide wee hụ nkwụghachi nke ndị mmebi iwu n'ihi na gị onwe gị asịwo Jehova bụ ebe mgbaba m dị ike, n'ihi na ọ bụ onye kachasị ihe niile elu ka anyị meworo ebe obibi. Ihe ọjọọ agaghị adakwasị anyị, ihe otiti agaghị abịarukwa nso ụlọ ikwuu anyị, n'ihi na ndị mmụọ ozi ya ka ọ ga-enye iwu banyere anyị, idebe anyị n'ụlọ ya, n'elu ọbụ aka ka ha ga-ekuru anyị, ka anyị ghara ịkpọbi ụkwụ anyị na nkume. ọ bụ na ọdụm na ajụala ka anyị ga-azọkwasị ụkwụ anyị ga-azọgbukwa nwa ọdụm na ogologo anụ mmiri n'ihi na ọ hụwo anyị n'anya si ike m ga-emekwa ka ọ gbapụta m ga-eme ka ọ nọ n'ebe dị elu n'ihi na ọ mawo aha m ka jehova sịrị ma ọ ga-akpọku m ga-azakwa ya mụ onwe m ga-anọnyere ya n'ahụhụ ka jehova sịrị m ga-adọpụta ya sọpụrụkwa ya ụbọchị ndụ dị ogologo ka m ga-eji mee ka afọ ju ya m ga-eme ka o lekwasị nzọpụta ya anya ruo mgbe niile ebighị ebi amen otuto dịrị nna na nwa na mmụọ nsọ otu ọ dị na mbụ ọ dị ugbu a ọ ga-adịgide otu a ruo mgbe ebighị jehova el shaddai jehova elohim mighty redeemer jehova jireh jehova israel jehova israel jehova israel jehova israel m ga-ewele anya m abụọ lee ugwu niile olee ebe inye aka m ga-esi bịa inye aka m ga-esi n'aka jehova bịa onye mewere eluigwe na ụwa ya ekwela ka e wezuga ụkwụ anyị n'ọnọdụ ya Onye na-edebe anyị ya atụla oru ụra, lee ọ dịghị atụ oru ụra, ọ dịghị atụ oru ụra ma ọlị, bụ onye nsọ na-echebe Izrel. Onye bụ Jehova bụ onye nsọ nke na-echebe Izrel. Jehova bụ ndo n'aka nri gị, anyanwụ agaghị etigbu anyị n'ehihie. ọnwa agaghị etigbu anyị n'abalị jehova ga-edebe gị na ọpụpụ na mbata anyị niile jehova jehova ga-ewezuga ihe ọjọọ ka ọ ghara ịdakwasị anyị jehova ga-edebe mkpụrụ obi anyị jehova ga-edebe ọpụpụ anyị na mbata anyị niile site na ugbu a ruo mgbe niile ebighị ebi amen otuto dịrị nna na nwa na mmụọ nsọ otu ọ dị na mbụ ọ dị ugbu a ọ ga-adịgide otu a ruo mgbe ebighị ebi amen jehova nara ekele